Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hirodo n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka.
Onye isi ala Tinubu ahapụla ala anyị ugbu a fepụ gawa mba Tọki maka njem eyiri eyi mana ekwughị mgbe onye isi ala ga-alọghachi. Ndị omeiwu iri abụọ na otu nke ụlọ omeiwu steeti Kano agbahapụla pati NNPP ma sonye nke APC. Nke a na-abịa dịka gọvanọ steeti Kano Abba Yusuf na-atụ atụmatụ isonye pati APC taa. n'ihi ka ndị ahịa Ọnịcha main market jiri gbachikọrọ ụlọ ahịa ha taa bụ Mọnde aka na-achị steeti Anambra Ọkammụta Chukwuma Soludo agbachikọrọla ahịa ahụ otu izuụka ugbu a ma mee nyija na ya bụrụ na ha nọdụ ala ọzọ n'ụlọ ha n'ụbọchị Mọnde dị n'ihu na ya ga-agbachikọrọ ahịa ahụ otu ọnwa maọbụ karịa ọgbaghara na obi erughị ala na ugbu a na Abuja dịka ndị ọrụ obodo na-eme mfanye aka n'ụkwụ ọrụ nakwa njegharị iwe chụsoro ụgbọala bu Nyesom Wike ma malite ịkpọ ya ole ole nke pụtara onye ekperima otu IPOB adọla gọvanọ Soludo aka na ntị na ya ejikwala ndị ọrụ ọtawaike maọbụ ndị ọrụ nchekwa ịrụgide ndị mmadụ ịpụta ezi n'ụbọchị mọnde n'ihi na ha agaghị anabata nke ahụ ha gara n'ihu rụtụ aka na agaghị akwụsị ịnọdụ ala n'ime ụlọ na mpaghara ala Igbo n'ụbọchị mọnde ruokwa mgbe a tọhapụrụ maazị Nnamdi Kanu ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị akpọchiela n'ụlọ nga otu onye inspektọ ndị uwe ojii ndị agha soja iri atọ na ise gụnyere ndị ugwu iri atọ na atọ n'ịtụ atụmatụ ịchụpụ onye isi ala Tinubu pụọ n'oche ọrụ ya maka ọ dị onye ọkaiwu Femi Falana agwala ndị agha ala anyị na ihe mbụ ha kara ime bụ ịrịọ mgbaghara n'ihi ịgọnahụ atụmatụ ahụ ịchụpụ onye isi ala pụọ n'oche ọrụ ya kemgbe ihe karịrị ọnwa atọ ugbu a okporo ọkụ eletrik ala anyị akụọla afọ n'ala ọzọ n'ụtụtụ taa nke a na-eme ya ugboro abụọ n'ime afọ a n'ihe na-akarịbeghị otu izu ụka a nụrụ ụda egbe n'ahịa Ọnịcha main market dịka ndị ahịa nọchibidoro ụzọ ma malite ime njegharị iwe ndọnye ukwu iji kpọọ oku maka ntọhapụ Nnamdi Kanu a ga-echeta na gọvanọ Soludo agbachiela ahịa ahụ otu izu ụka ugbu a n'ọzọ dịka ibe ya ụlọikpe nọrọ taa kposa arịrịọ maazị Nnamdi Kanu rịọrọ ka a kpọpụ ya pụọ n'ụlọ mkpọrọ dị na steeti Sokoto onye bishọp ụlọụka Koking Kenneth Obi bụ onye natara n'aha maazị Nnamdi Kanu akwụkwọ ikikere ịbụrụ nwa afọ steeti Georgia n'ime mba US agwala ndị Igbo na ha dere duu n'ihi na n'oge na-adịghị anya ha ga-enweta mba Biafra nna onye ọkụ bọọlụ ala anyị Wilfred Ndidi bụ Sunday Ndidi anwụọla taa n'Ụmụnede steeti Delta site n'ihe mberede okporo ụzọ onye ji aha pati Labour zọọ ọkwa onyeisiala n'ime afọ 2023 Maazị Peter Obi agwala onyeisiala Tinubu na ya kwụsị ịgagharị ma nọdụ ala n'ụlọ iji lụso agha ihe ndị na-eche ala anyị aka mgba ka ọ dị ugbu a ụlọọrụ NNPC ebugola ọnụ ego mmanụ petrol gaa narị naira asatọ na iri atọ na itoolu kwa lita dịka ụlọọrụ Dangote nọrọ ụnyaahụ bugo ọnụ ego nke ha onye sinetọ na-anọchite anya ndị Bauchi Central n'ụlọ sineti Abdul Ahmed Ningi ekpugheela ugbu a na mba US jiri ogbunigwe wakpo ndị omekome n'ime mba Naijiria bụkwanụ nke ụlọ sineti ala anyị na-amaghị banyere ya gọvanọ steeti Anambra Chukwuma Soludo amachibidola ndị ahịa ịnọdụ ala n'ime ụlọ ha n'ụbọchị Mọnde n'ime ahịa iri na abụọ ndị ọzọ n'ime steeti ahụ maka ọ dị ndị ahịa Ọnịcha main market nọrọ taa mee njegharị iwe ma nọbichie akwa mmiri Naija na steeti Legọs ndị uweojii agbapụla ndị na-eme njegharị iwe anwụrụ ose bụ ndị wụchara n'ụlọ omeiwu steeti ahụ taa iji gosipụta iwe ha maka nkwatusi ụlọ ha gọọmenti kwaturu ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu atọrọla onye isi ndị ntorobịa nke otu nkwado Tinubu na Shettima n'ime steeti Zamfara bụ ambasadọ Bashir Isa Gusau aka na-achị steeti Anambra Ọkammụta Chukwuma Soludo eboola ebubo ugbu a na ọ bụ ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-akwado atụmatụ ndị mmadụ ịnọdụ ala n'ime ụlọ ha n'ụbọchị Mọnde n'ime mpaghara South East. Ọ kwara arịrị na n'ime steeti Anambra na nke ahụ na-ehikarị odo n'ime Ọnịcha Main Market nakwa Nnewi ma gbakwunye na ọchịchị gọọmenti ya ga-amalite ịgbachikọrọ ụlọ akwụkwọ ndị na-adịghị emepe n'ụbọchị Mọnde. Ndị ọrụ obodo n'isi obodo ala anyị Abuja enupụrụla ntụziaka Nyesom Wike nyere ma gaa n'ihu taa n'atụmatụ mfanye aka n'ụkwụ ọrụ ha. otu na-eyi ndị ọha egwu Boko Haram awakpola steeti Borno ọzọkwa ma gbuo otu onye agha soja e bugoro n'ọkwa Lieutenant Colonel na nso nso a nakwa ndị agha soja mmadụ isii ndị ọzọ aka na-akwọ ụgbọ steeti Abia Alex Otti akọwala na ihe mere ndị bi n'ala Aba jiri nwee ọkụ n'agbanyeghị na okporo ọkụ eletrik ala anyị kụrụ afọ n'ala bụ n'ihi na ọchịchị gọọmenti ya amalitela iji ngwa ọlọrọ ọhụrụ teknụzụ na-enwegharị ure ure iji nyepụ ọkụ eletrik ụlọ ikpe ukwu dị n'Ibadan ekposala ọgbakọ ezumezu ahụ pati PDP nwere n'ime steeti Ọyọ ma chụtuo Turaki na ndị so ya achị kwupụta Abdulrahman na Samuel Anyanwụ dịka ndị isi pati ahụ isi ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị agwala ọha na eze na ha ga-eme nyocha nke ọma iji chọpụta ma ọ bụ ezie na Ifeanyị Eze Okorienta Gentle de Yahoo ma ọ lọghachila na ndụ a ga-echeta na e nwetara onyonyo vidiyo n'abalị abụọ gara aga bụ ebe Gentle de Yahoo ndị agha soja kọwara dịka onye nwụrụ anwụ pụtaziri ma kwuo hoo haa na ya dị ndụ Ụjọ na egwu dị ugbu a n'obodo Ọsọ Edda n'ime ọchịchị kansụl Edda nke steeti Ebonyi dịka ndị omekome kpa egbe gburu mmadụ ise ma tọrọ ndị ọzọ.
Ọ gwụla bụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo.